Tá fáilte romhaibh chuig scéal an lae. Is mise Marcus agus seo scéal faoi mac tíre agus coinín cliste. Bhí an lá caite ag Maidhcó Mac Tíre amuigh ag siúl. Nuair a tháinig sé abhaile, d'oscail sé an doras tosaí. Tá sé ann arís! a deir sé. An boladh sin! Tá rud éigin tar éis teacht isteach i mo theach. Tá an tsrón is fearr san fhoraois agamsa, a deir Maidhcó agus é ag caitheamh súl faoin leaba. Ní féidir le rud ar bith teacht isteach anseo i ngan fhios dom. Ach ní raibh éinne ann. Seo an tríú huair a tharla sé seo, a deir Maidhcó agus é an-chrosta. Bhuel, Ní tharlóidh sé arís. Amáireach ní bheidh mé ag dul amach ag siúl, fanfaidh mé anseo agus rachaidh mé i bhfolach. An mhaidin dar gcionn, isteach sa phota mór sa chistin le Maidhcó. D'fhan sé agus d'fhan sé. Faoi dheireadh, chuala sé an doras á oscailt go mall cúramach. Chuala sé cosa beaga ag siúl isteach. Chuala sé rud éigin ag léim suas ar an mbord. D'ardaigh Maidhcó a cheann go bhfeicfeadh sé cérbh é an cuairteoir dána. Coinín! a deir Maidhcó leis féin. Coinín mór blasta! É ina shuí ansiúd in airde ar mo bhord! amach de léim as an bpota le Maidhcó. Tá fáilte romhat, a deir sé leis an gcoinín, tá tú díreach in am don dinnéar, béile álainn coinín bheirithe. A mhac tíre, a deir an coinín, a dhá shúil ar leathadh, ná hith mé, más é do thoil é, is coinín an-speisialta mé. Tharraing an coinín amach paca cártaí. Pioc amach ceann, a deir sé, ceann ar bith! Bhain sé sin siar as Maidhcó. Seo leat! a deir an coinín arís. Bhí ionadh ar Mhaidhcó. Shín sé amach a lapa agus phioc sé cárta. Bhocsáil an coinín na cártaí siar is aniar leo suas agus anuas, anonn agus anall. Sin é do cheannsa! a deir sé le Maidhcó agus é ag sá cárta isteach ina phus. Is fíor dhuit! a deir Maidhcó. Cár fhoghlaim tú an cleas sin? Sin rún! a deir an Coinín. Nár dhúirt mé leat gur coinín speisialta mé, coinín na draíochta! Ón lá sin amach, d'fhan an coinín sa teach le Maidhcó. Chaith an mactíre an geimhreadh fada dorcha ag déanamh iontais de na cleasa iontacha a bhí ag a chara nua. Carúl ab ainm don choinín. Bhí sé féin agus Maidhcó sona sásta le chéile. Ach nuair a tháinig an t-earrach, tháinig uaigneas mór ar Charúl. Ní raibh fonn ithe ar bith air, níor chodail sé néal san oíche, ní raibh sé ag iarraidh fiú cleas draíochta a dhéanamh. Céard atá ort, a Charúil? a deir Maidhcó leis. Ní coinín beag óg mé níos mó, a deir Carúl. Tá sé in am agam pósadh. Pósadh, an ea? a deir Maidhcó agus é ag imeacht amach ag siúl. Pósadh? Nuair a tháinig Maidhcó ar ais óna shiúlóid, céard a bhí leis ach coinín álainn baineann. Caoimhe ab ainm di agus ba ghearr go raibh sí féin agus Carúl an-mhór le chéile. Phós an bheirt agus níorbh fhada ina dhiaidh sin go raibh an áit lán le coiníní beaga bána. Bhí Maidhcó an-tógtha leo ar fad. Ba bhreá leis suí siar ina chathaoir tráthnóna agus scéal a léamh do na coiníní beaga. Ní raibh faitíos ar bith ar na rudaí beaga bána roimh an mac tíre. Léigh ceann eile dúinn, a Uncail Maidhcó, a deiridís nuair a bhíodh an scéal críochnaithe. Ceann beag gearr eile, más é do thoil é! Bhí Maidhcó an-sásta lena shaol rúnda nua. Ach níor fhan a shaol nua ina rún i bhfad. Lá amháin, bhí Maidhcó ag teacht abhaile ón margadh nuair a chas sé ar ghrúpa mór mac tíre a bhí ag fanacht leis ar imeall na foraoise. A Mhaidhcó a mhac bán, a deir mac tíre mór amháin, is fada nach bhfacamar thú. Is gearr uainn anois an Nollaig, a deir an Mac Tíre Mór. É, Is gearr, is dócha, a deir Maidhcó. Agus i mbliana is tusa a bheidh ag cócaireacht do na mic tíre, nach tú? É, Is dócha, a deir Maidhcó arís. An fíor go mbeidh? Coinín againn don dinnéar, a deir an mactíre mór. Ó, eh, eh, ní fhéadfainn é sin a rá libh, a deir Maidhcó ag iarraidh straois gháire a choinneáil ar a bhéal. Eh, eh, rún é sin, an dtuigeann sibh. Táimid ag súil go mór leis, a deir an mactíre mór. Nach bhfuil, a bhuachaillí? Lig na mictíre eile liú mór gáire astu. Rith Maidhceó bocht an bealach ar fad abhaile. Tá deireadh linn! a deir sé. D'inis sé an scéal scanrúil do Charúl agus do Chaoimhe. Ná bíodh buairt ar bith ort, a deir Carúl. Caithfidh tú cuimhneamh gur coinín speisialta mise. Anois, nuair a thiocfaidh Oíche Nollag Beidh muid réitithe. Tiocfaidh na mic tíre eile agus beidh an-oíche againn. An-oíche, a deir Maidhceó agus é beagnach ag caoineadh. Tháinig an oíche mhór. Ag a seacht a chlog buaileadh cnag ar an doras.
Táimid ann! a deir na mic tíre taobh amuigh. Nollaig shona, a Mhaidhceó! Nollaig shona daoibh féin, a chairde! a deir Maidhceó Isteach libh ón bhfuacht. Tá súil agam go bhfuil ocras oraibh, coinín beirithe a bheidh againn don dinnéar! Las Maidhceó an tine faoin bpota mór. Ní bheidh an dinnéar i bhfad anois, a bhuachaillí, a deir sé agus é ag leagan an chláir anuas ar an bpota, ach roimhe sin tá rud éigin speisialta réitithe agam daoibh. Anois, a deir Maidhceó leis an mac tíre mór, Pioc cárta, ceann ar bith! Thosaigh sé ag bocsáil, anonn is anall leis na cártaí, suas agus anuas leo, siar agus aniar. Bhí na mic tíre faoi dhraíocht aige. Nach bhfuil sé in am don dinnéar? a deir an mac tíre mór, uair a chloig ina dhiaidh sin. Anonn leo ar fad chuig an bpota. Bhain Maidhceó anuas an clár mór trom. Bhí an t-uisce ag beiriú ach ní raibh coinín ar bith istigh ann. Caithfidh gur leáigh siad, a deir Maidhceó. Bhí an teas ró-ard agus bhí na coiníní fágtha ann i bhfad ró-fhada. Pah, nach mise an t-amadán! Amach an doras leis na mic tíre. Níl cliú ag Maidhceó faoin gcócaireacht, a deir an mac tíre mór.